aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelen kelen ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sunguma sɛnɛ fangama kan karamɔgɔ christian eh, sɛnɛ sunguma an y'a ye a plansi bɔcogo la eh, a bɛ i n'a fɔ dugukolo yɛrɛ sanfɛ kusi fɔlɔ nin o bɛ to a nɔ la ɔ tɛmɛsira ninnu bɔgɔ bɛ jɛ k'a k'o kan a bɛɛ bɛ jɛ ka si ɲɔgɔn fɛ ka nɔgɔ k'a la o laɲini ye jumɛn ye Oui, n hakili la karamɔgɔ Saka ye caman fɔ a la n ni Saka komi an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛ s'a ɲɛfɔli la ka tɛmɛ ne kan mais ne ne fɛ ka fɛn dɔ fara a kan walasa mɔgɔ ka se k'a ye mɔgɔ ka se k'a faamuya c'est que n'i ye n'i ye dugukolo ta bɔgɔmugu mun bɛ sanfɛ o de b'a to i bɛ se k'i ka sɛnɛ kɛ donc sisan i bɛ taama yɔrɔ min na kɔmi i bɛ taama yen nɔ i mago t'o bɔgɔ la donc i b'o bɔgɔmugu de tigɛ k'o da euh, i ka plansiw kan mhm. donc a bɛ kɛ bɔgɔmugu fila de ye a bɛ kɔmi ni kelen bɛ yen n'i ye tɛmɛsira ta fara a kan euh, a bɛ kɛ fila ye euh, donc o kɔrɔ ko i ka chance i y'i garisigɛ kɛ fila ye kelen tɛ tuguni bon sisan Ɛɛ mɔgɔ mɔgɔ kan ka mun faamuya c'est que ne y'a ne y'a fɔ ko tɛmɛsira kan ka ɛɛ bɔgɔmugu nin kan ka bɔ i kan k'i jɔ ɛɛ ni i ye bɔgɔ su nin sɔrɔ ɛɛ donc bɔgɔ ɲuman dɔrɔn de bɛ layɛlɛ ɛɛ i ka plansiw kan n'i sera bɔgɔ su la ɛɛ karamɔgɔ Saka y'a fɔ cogo min na ɛɛ an bɛ ɛɛ compost de kɛ a bɛ kɔmi farafinnɔgɔ de dilan an ka foro ninnu kɔnɔ ɛɛ donc i bɛ tɛmɛsira de kɛ

eh, n'a tolila eh, n'i ka eh, nakɔ cycle kelen tɛmɛna mm. eh, ni kalo saba tɛmɛna o nɔgɔ mun tolilen don i b'o fana layɛlɛ i ka plansiw kan mm-hmm. eh, ka ka dɔ wɛrɛ fara a kan donc eh, kalo saba kalo saba eh, i b'i ka nɔgɔ bɔ ka bila i ka plansi kɔnɔ ka production wɛrɛ kɛ mm. eh, donc eh, a nɔgɔ production tɛ jɔ mm. eh, a suman production fana tɛ jɔ Mm. Eh, samiya fɛ i bɛ se k'i ka eh, ɲɔ dan i bɛ se k'i ka kaba dan i bɛ se k'i ka fɛn bɛɛ dan a kan hali zɛrɛn bɛ se ka dan a kan hali jeli fana bɛ se ka dan a kan mais plansi ninnu bɛ dilan siɲɛ kelen dɔrɔn de et puis eh, i b'a dilan k'a bɛrɛbɛn i yɛrɛ sen ma mm. ni tagama ma k'a kan o kɔrɔ k'a yɔrɔ tɛ geren n'a yɔrɔ ma geren o kɔrɔ ko i tɛna i yɛrɛ sɛgɛn ka ka yuguba tuguni i bɛ dɔ de fara nɔgɔ kan ka ɲagami donc o kɔrɔ yuguba t'a la labori labori t'a la ɔ sisan nɔ an bɛ fɛ ka mun dɔn welewele kan mun jumɛn bɛ yen nɔ ka a lase musow ma komi bi ta ye musow ka kɛnɛ ye
Wele min bɛ yen o ye ni mɔgɔ hakili sɔnna k'a fɔ ko hali n'i ma foro belebele sɔrɔ i bɛ se ka dɔ kɛ sɛnɛ la n'o hakilina bɛ musow fɛn fɛn na hali i ka kuru kɔnɔna la i bɛ se k'i ka nakɔ sɛnɛ k'i ka ɲugu bɔ a la k'i ka tamati n'i ka kɔnkɔn layɛlɛ i ka kogo kan euh, nin modèle ninnu bɛɛ kɛla euh, Mali la ka ban donc euh, hakili la a bɛ a bɛ mɔgɔw dɛmɛ et puis n dalen b'a la k'a fɔ ko euh, comme musow ni denw bɛ ɲɔgɔn fɛ euh, ni i den fana euh, ladegela hmm. euh, ka dumuni lafalen i yɛrɛ fɛ yen euh, k'i ka ka dumuni lafalen euh, a yɛrɛ ma euh, o fana b'ale ta a bɛ fana b'ale aranze paseke n'a bonyana ubiyɛn n'a ɛɛ n'a kɛla maakɔrɔba ye a fana b'a a ɲɔgɔnna kɛ siga t'a la dɔnke ni musow sela ka nin kɛ ɛɛ u denw fana b'a kɛ ɛɛ o ye o bɛ bɛɛ aranze
siga t'a la o ye kalanbulon ye kalanbulon mun a ma se i ka taa ekɔli la k'i bɛ t'o kalan kɛ denw bɛ kalan u baw sen fɛ ten tɔ u fitininama u bɛ ko dɔn tuma tuma o b'a sɔrɔ cɛsiri ni maaya sira fɛ u bɛ se ko dɔ la A fɔlɔ an ka maaya tun sirilen bɛ o siri cogo la a bɛ komi an tun bɛ ɲini ka ɲina o kɔ nka e yɛrɛ ka nin baara in b'a to an bɛ segin an ka kɔrɔlenw ma ka sɔrɔ an m'a kɛ i n'a fɔ ko an seginna fɔlɔ tile la o tɛ kosɛbɛ o de don k'a fɔ ko i bɛ se ka fɛn dɔ kalan don o don i bɛ se ka taa ekɔli la Euh, yanni ka taa ekɔli la i bɛ fɛn dɔ sɔn n'i seginna ka bɔ ekɔli la i bɛ fɛn dɔ sɔn et puis i bɛ se ka dɔ kari ka i teriw ni i sigiɲɔgɔn fana sɔn euh, o fana bɛ o fana bɛ dɔ fara i kan a tɛ fɛn bɔ i la. Mhm, n'o ma mun fara i kan o tɛ fɛn bɔ i la d'accord karamɔgɔ Christian i bɛ to ligne na halisa an balimakɛ Shaka Keyita bɛ nɛgɛjuru sira la.
Nin jɛmukan labɛnna Nakɔ Bio a n'a baaraɲɔgɔnw fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn